tanuni ani waleɲumandɔn o bɛ kurakuraya ka taa espoir media kanubaa bɛɛ lajɛlen ma o dankan n'aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan taratadon mɛ kalo tile tan ani saba san ba fila ani mugan duuru sigikafɔ balilen kɔni kɛra an b'a fɔ min ma conseil des ministres extraordinaire CNT maaw kɔni tun ye sariya kura dɔw ta sigikafɔ in senfɛ sa an ka jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale kɔni y'i tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na k'a yira k'a fɔ sa ko ka sariya in kɔni ta ka baara kɛ n'a ye sariya in kɔni b'a yira sa parti politikiw n'o y'an ka fanga ɲini jɛkuluw ye k'olu kɔni ko dankari kɛra olu la nin kɔni parti politikiw cilen fo ka taa se association ni jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u sigilen don politiki kan Dankari kɔni kɛra olu bɛɛ lajɛlen na nin kɔni ye politikiko ɲɔngirinen ye Mali jamana kan nin waati in na. N'an bɔra yen sa, an bɛ taa kɛnɛyako kunnafoniw na. Arabadon, Mopti dɔgɔtɔrɔsoba baarakɛlaw kɔni ye ɲɔgɔnlajɛrɛ kɛ k'u ka nisɔngoya jira sabu jiko ani kurantigɛ kɔni b'u da la nin waati in na o de kɛlen don k'u ka baaraw gɛlɛya u bolo u kɔni ka ɲɛfɔli la sa ko nin kɔni kɛlen don sababu ye ka u dɛsɛ ka banabagatɔ dɔw yɛrɛ kɔni furakɛ nin ɲɔgɔnye kɔni kɛnɛ kan sa maa dɔw kɔni y'a yira yen nɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma wulikajɔ kɛ teliya ka nin koɲa in ɲɛnabɔ olu kɔni bɛna taa baarabila la nin tun ye mɔpti dɔgɔtɔrɔsoba baarakɛlaw ka Welewelema dalikan ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma. Journaliste min bɛ yen nɔ n'u b'a wele Alfuseni Togo, ni cybercriminalité mɔɔw tun kɛlen don ka tɛgɛ da ale kan k'a bila kaso la. Alfuseni Togo, ale kɔni tɛgɛ bɔr'a kan k'a bila ka taa a ka denbaya la ka bɛn tɛnɛndon yɛrɛ ma mɛ kalo tile tan ani fila san ba fila ani mugan ni duuru. O hukumu kɔnɔna la sa zurunalisiw fo ka taa se media baarakɛlaw ma olu kɔni de ye wulikajɔ kɛ yaasa cogo min na tɛgɛ bɛ se ka bɔ nin cɛba in kan cogo min na k'a bila ka taa a ka denbaya la an bɛ taa jamana kɔkan ko kibaruyaw la kɔdiwari jamana kɔnɔna la parti min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko pdci n'a ɲɛmaa yɛrɛ tun ye Tidjane Thiam ye san ba fila ani mugan ni saba waatiw la parti pdci kɔni bɔra ka election kura kɛ n'o ye kalata kura ye Ka bɛn arabadon yɛrɛ ma mɛ kalo tile tan ani naani san ba fila ani mugan duuru o hukumu de kɔnɔna la sa Tidjane Thiam kɔni ale seginna ka na kɛ parti pdci ɲɛmaa ye tuguni sabu ale kelen de tun ye cɛbɔ ye nin kalata in na u kɔni ye nin election in labɛn yaasa cogo min na Tidjane Thiam a bɛ se k'i kanbɔ kɔdiwari jamana ɲɛmaaya nɔfɛ cogo min na O la sa nin de tun y'aw tulo garijɛgɛ ye an sera ka mun sɔrɔ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka tulomajɔ la